Ọ bụ nwa awọ gwara nwa agwọ na ihe ahụ nne ya gwara ya na nne nke ya onwe ya gwakwara ya otu ihe ahụ. Ọ bụrụ na nkakwụ dị ndụ na-esi isi otu a, kedụzi otu ọ ga-adị ma ọ nwụọ anwụọ? Agaghị m agwa agadi nwaanyị zie imi n'ihi na ọ bụghị m ga-ata isi ya ma ọ nwụọ. Ọ bụ site n'ajụjụ ka e si ahụ mkpi mmụọ. Ọ bụrụ na okpenseke anọghị n'ubi, ji a wara awa adọrọ akọghị akọ. Onye na-amagbu nwa akwụ, ya chetakwa ụbọchị a ga-agba ogige. Ọ dịghị ebe e si ime ala eje na-abụghị be ndị mmụọ. Ihe a na-achụrụ ọkụkọ n'isi akwụ bụ ka ogwu ghara ịmapịa ya anya. ọ bụghị ka akwụ ghara ịgwụcha onye gbachara ọsọ ka nwoke adịghị mma ka o kube ume ka nwaanyị ụkwa adịghị ere ụbọchị ọ dara nzukọ akụ na ụkwa na-aka mma n'ime ọnụ ọ na-abụ akwa karịa ikwu na ibe e bunyezie ala ozu ihe dị mkpa bụ ka mmụọ bụrụdị ezigbo mmụọ ma ya fọdụzie onye ga-akụ ogene ọ bụrụ na okokporo koro ụta ya chịrị akụ ị mara na ihe o debere n'ụlọ ya agwụla obodo niile chiri ọzọ ebule bụcha ụmụ nne atụrụ e metụrụ ọkwa ọkwa emetụrụ anụ ngaringa ọgọ bụ ikwu atọ ọnwụ gburu ọkwa egbuola onye be ya Awọ sịrị na onye ukwu na-egbu na-eji n'oge apụ nkiri. Okokporo adịghị ekwe ekwe bụ na a kpọbeghị oku ụzọ abụọ n'otu oge. Ọkụkọ sịrị na ọ bụ naanị ndị ike dị na-eje ọgụ, na ya onwe ya na-eje ọgụ isi akwụ. Ọ bụrụ na dike atụghị egwu, ọ dachie ụzọ. Mbe sịrị na ọ bụrụgodu na ya etoghị ogo, na ọ dịghị mgbe ya ejighị etokarị ejula ogo. Onye kpọmkpọm na-akụ, onye bịambịam etiri na-eso ya. A dịghị ata ozu nsịkọ na nzuzo. Ọkụkọ sịrị na ọ bụrụ na egwuregwu ruo n'ịtụfu olu n'azụ, ka a gụpụ ya. A kọọrọ onye ọbịa, ọ gbaa n'aka, a kọọrọ onye ụlọ, o kwee n'isi. Onye maara na imi nkịta na-adị ya mma, ya bechara ya. taa. Ọ dị mma ka nzukọ ụmụ agwọ bụrụ n'obi eke. Ọ na-abụ a lụba ọgụ ịhụnanya, ọ dị ka ọkpụkpụ adịghị n'ahụ. Ọjị sịrị na ihe ha ji ekwe ka a waa ya awa bụ ka onye ọbụla hụ na iwe adịghị ya n'obi. A na-ahụgodu isi onye jere ọgụ tupu a sị ya bute isi o gbutere. Ọ na-abụ agbọghọ tụfuo ezigbo agwa ya, ọ sị na ọ bụghị akara aka ya ịlụ di ọ bụ ọjị dị mma ka ụtụ na-agba onye gburu ichi na-eche mgbe ọnya ga-eme ya bụ onye nzuzu a na-ekwu na okpu ezughị ndị ichie ofeke ekpuru abụọ enwe sịrị na ya maara ihe mana o chefuru na ya gba ọtọ ọ bụ nkịta iberibe na-agba ụja ihe agụ hụrụ gbaa ọsọ agaghị m anọ ebe m na-ebekwanyere mmadụ akwa tibe na chi m egbuo m ọ bụ ọkụkọ iberibe na-eje oriri ebe ufu bụ onye isi oche okenye na-aracha ọkụ ma o richaa nri aghaghị iji aka ya saa ọkụ otu ụbọchị ọgaranya na-asọ mkparị zere egwu ụmụaka mbe sịrị sị kwee ya ọnụ ahịa ihe e kwere ibe ya kama a pụọ n'azụ sị were ya na nkịtị ọ na-abụ e kpokọta akwụ a họrọ ugo kama ikuku ga-eburu nze ya buru okpu ya kama ihere ga-emebe ngwere mara ibu ọ sị ka a kpọba ya ngwere feji ọkụ ogoli nwaanyị kwucha ihe ọjọọ di mere ya ya kwukwa nke o mere di ya ihe ọ sọrọ gị tinyebe mmanụ na nri nkịta nsị ya ga-adịrịrị oji onye emeghị anya ka ọ na-aghọ ara ụmụnne ya agaghị alụnye ya nwaanyị ọ bụghị ịgbakata afa bụ isiokwu kama ọ bụ ole rere ere ụkwụ adịghị akpọ mmadụ n'ụzọ ochie ọ bụ na ntụtụ ụkwa ka e si amata onye ga-abụ ubu nri ọ bụrụ na afọ tụta ime otubo agba ama ọkụkọ na-akpa nri na obi onye ohi nọ ite ofe nso ọgụ nduru adịghị agbapụta ọbara onye kwụrụ ụdọ bụrụ ụbụ ọnwụ anụ ọhịa na-adịghị ike ọsọ adịghị eje ịkpa nri n'ehihie udele sịrị okenye anwụchala a, ka ụmụntakịrị hapụ iri ya kpọọ ya egbe ọsa gbajiri ọdụ ya arụọla mma ya ụra a mara ozugbo adịghị ezeta ya ezeta aka mkpụmkpụ adịghị ekwe mbe eweta ihe dị n'uko mgbe dimkpa lụkatara ọgụ bụwa asọ ị mara na ike ọgụ agwụla ya ejula sịrị na ụmụ mmadụ na-asị na ya adịghị ike ma ọ dịbeghị onye ọbụla na-esi n'ihu ya ejide ya onye bu mmanụ adịghị emesu ahịa nwa dibịa mkpụrụ ego na-ebu nke ọgụ ego ụzọ agbaju akpa nwata jọọ okenye njọ achịcha okenye ajọọ ya njọ amamihe onye oke amamihe na-anwụrụ onye nzuzu ọ bụ ụbọchị mmadụ riri oke ji dị n'ọba onye ọzọ ka o riri nke dị na be nke ya ọ na-abụ asọbala onye isi anya ọ takpọ azụ dị n'ofe onye chi ya dere na ọ ga-abụ ogbenye ọ mụtagodo nwa ogbenye alụrụ ada ya mmanụ tụkarịa ji nwata o zuo ya n'azụ aga amalụ abụghị nseke ọ bụrụ akụ eriri eri onye kuchiri nwunye nna ya adịghị ama ihe ite nkwụ na-ada n'ahịa agwa nwata na a ga-egbutere ya ụkpana ma a na-alọta ọrụ anya atọ ya n'ụkpa ebu alọta ọ na-abụ agụụ jide ọgaranya ụmụaka asị na ọ dị n'ụra aga akpọtụrụ adịghị mma ịda ụbịam adịghị amụ ịgba nkịtị amụ kama ọ bụ onye nụ aha ya o mee ka ọ nụghị nwa dibịa hụrụ ụmụnna ya kwakọrọ ngwongwo ya amaghị agba afa ọ na-abụ nwoke anọghị mma e were ihe ọ na-asọ chere ya ọjị adịghị egbu agụ asaa tupu dike azaba ogbu agụ enyi zogburu ọkụkọ adịghị mma ịsị na ya na ihe mere onye kpụjere ewu n'oke bụ ọgọ mkpi onye ọnya juru ahụ na-agbara ijiji ọsọ akwọ onye ụjọ mmiri ọ sị na ọ bụ na mmadụ adịghịzi awụ ahụ n'ụgụrụ ikuku tọrọ ịzaga n'ije ụwa anụ aha ya na-ewu ewu adịghị eju akpa dinta